daalụkwanụ ụmụnne m anabata m unu n'ife onyonyo nke anyị na-akwado n'ime n'ụbọchị tata ee o nwerekwana ihe ọzọ na ibe ekwu ka a na-eme ọ mụa bụ Azụbụike Chibuikem Uchenna abụ m ezigbote onye Igbo a na-akpọ m ewetegị ọkụ maka na ebe ọbụla m bịa ka ife na-adị ee ọkwa na ife ewetegị ọkụ a pụtara hmm? notwithstanding not wasting much of our time let us start n'oge gara aga nwere ihe m kụziri unu maka di and the husband they are not the same thing fa abụrọ ofu ife fa abụrọ otu ihe they are not the same thing di in igbo mean or signifies master ọ nya mere eji nwee dinta master of hunting diochi master of wine tapping all these things bụ ebe di si wee pụta di means master so na nwaanyị ọbụla na-akpọ di ya di m ihe ọ na-akpọ ya bụ my master ị ghọtali ife m na-ekwu ife m ji wee na-akọwa ife a bụ ka ị mara ife igbo na-ekwu hmm? so ọ bụrọzi ka ụmụ nwoke werezie ya maka na di bụ master emegbubezi ụmụ nwaanyị ọ bụrọ ife a na-ekwu eh? so na di ahụ efu a na-eyuzu mgbe a bụ my master mbọsị bụlụ gboo ife a bụ 21st century ị ghọtara ife m na-ekwu ọ nya mere abịazi ebe a na-eme agbamnkwụ a na-ajụzi fa kedu ife ụnụ ya na-akpọ onwe ụnụ kedu afa ụnụ ya na-akpọ onwe ụnụ nke a sị obi m nke a sị nkem ị ghọtali ọ nya ka m ji wee na-akọwa ihe gbasara di and the husband they are not the same thing so nke a wee bụrụ ya o nwere ife ọzọ m na-abịakwanụ ikwu n'ụbọchị taata na-abụrụ nkụzi ndị igbo ka anyị na-akụzi na-agbasa ozi ndị igbo anyị na-akụzili onwe anyị ife anyị kwesịrị ịma anyị na-amalụ kedu ife anyị na-eme n'ụbọchị tata ife anyị chọọ ikwu maka ya n'ụbọchị tata bụkwa

of your people. You're supposed to know a lot of the cosmology of your people. It is a knowledge that you ought to understand. You don't have to do it, but you have to know it. You owe that privilege. It is your heritage, you have to safeguard it. ọ nya mere anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata wee na-akụzi ụmụ ife niile a okay kedu ife anyị bịa ịkụzi n'ụbọchị tata anyị bịa ịkụzi maka o nwere okwu anyị na-adị ekwube anyị na na-ekwute na wee sị ka m gbazie ya bụ okwu kedu ife m na-ekwu maka ya ebe a ife m na-ekwu maka ya bụ ịgwọ ọgwụ ịgwọ ọgwụ anyị ncha niile ka m shock ụnụ ị ma na anyị ncha niile bụ ndị Igbo na-agwọ ọgwụ ị ga-ajụzi m ka ka anyị ncha si agwọ ọgwụ ọ nya ka m bịa ịkụzili unu n'ụbọchị tata hmm? ọ nya ka m bịa ịkụzili unu na ọ bụrụ na ị ghọtarọ igbo ị na-ekwujọ maka ndị igbo you castigate our culture not understanding what you are saying ịgwọ ọgwụ bụ asụsụ igbo nke pụtara n'English mixing of medicine i jee na famasi bụ na alụ adịrọ gị ị sị fa fa mixielu gị ọgwụ medicine right right perhaps anyị nwa bụ ndị Igbo kee ife anyị na-akpọ ọgwụ herbs right herbs right ime isi ọgwụ kedu ife anyị na-akpọ ọgwụ ife ya bụ e mee ife ọ dị mma ọkwa ya ọkwa na asụsụ Igbo anyịgbula anyị na anyị aghọtarọ ife asụsụ Igbo na m na-asụ na ọ nya mee anyị ji emezi ya ọ dịka ife ọjọọ ọ bụrọ ife ọjọọ a asụsụ anyị ka ọ bụ you don't have to demonize your language now ka anyị break ya into pieces dịka anyị si wee mee the other one ịgwọ mean na ọ gịnị ọkwa anyị na-agwọ abacha ọkwa anyị na-agwọ ji ọkwa anyị na-agwọ ede ịgwọ ife is mixing ọgwụ bụ gịnị medicine or rather you can choose to call it herbs right medicine let's use medicine right it's the same thing mixing of medicine ịgwọ ọgwụ anyị ncha niile na-agwọ ọgwụ ife ị ga-ajụ onwe gị kedu ụdị ọgwụ ị na-agwọ ị na-agwọ ajọ ọgwụ ka ị na-agwọ ezigbote ọgwụ mmadụ jee na nke onye onye na-enye ọgwụ igbo nata ọgwụ afọ ọrụrụ kedu ife o je ime o je ịnata ọgwụ a gwọrọ agwọ ka e wee mee gịnị wee gwọọ afọ ọrụrụ i jee na kemist nke ndị oyibo i jee gwọta ọgwụ maka na ife anyị na-eje ime ebe a bụ ịgwọta ọgwụ you went to mix medicine ga-enyere gị aka n'ife na-aya gị ị gwọtakwa the same ọgwụ afọ ọrụrụ a ọgwụ ka i je ịgwọ this is context this is english language this is igbo language ịgwọ ọgwụ is not something that is bad mgbe o ji wee jọbazi njọ bụzi mgbe i jee gwọọ ọgwụ megide mmadụ ọ nya ka eji wee sị na enwere ajọ ọgwụ nwee ezigbote ọgwụ etu esi nwee ajọ ọgwụ na pharmacy na medicine na english ka esi nwee ajọ ọgwụ na na na igbo culture ị ya-afụ mmadụ eje gwọọ ajọ ọgwụ debelu mmadụ ka ajọ ife mee ya enye ọnya ya elephantiasis hmm? ị ya-afụ mmadụ eje gwọọ ajọ ọgwụ nye mmadụ e, e, ife na-egbu mmadụ onye ahụ erie nwụọ onye nke ọzọ jekwa na chemist jee weta poison tinyelu mmadụ na nri ofu ajọ ọgwụ a ka ọ gwọrọ so na ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị malụ asụsụ anyị marụ na asụsụ anyị ka anyị marụ ka esi etinye asụsụ anyị n'okwu ọ nya ka m ji wee sị na anyị ncha niile na-agwọ ọgwụ because ịgwọ ọgwụ bụ a language that thing bụ a language ọ bụ na anyị babazia deep metaphysical asị na o nwe ndị na-eji agwọ ajọ ọgwụ ọgwụ mmụọ enwe different phase of ọgwụ ị babazia another dimension ọ bụrọ ife a ka anyị na-ekwu kama na ife m na-achọ ịkọwa bụ na asụsụ anyị a na-akpọ ịgwọ ọgwụ na anyị ncha niile bụ ndị igbo na-agwọ ọgwụ ọ mụwa bụ azụbụike uchenna chibuikem na-agwa gị ya ezigbote onye igbo ọ mụwa na-agwa gị ya na anyị ncha niile bụ ndị Igbo ị bụ onye ụka ị bụ onye cherubim ị bụ onye seraphim ị bụ onye ị bụ onye nke nwa nke nwa nke ọbụla ị na-eje so far na ị bụ onye Igbo anyị ncha na-agwọ ọgwụ that is our language you don't demonize what you don't understand onye nwa ife m ji wee n'ụbọchị tata ee eh? ọ gwụsịkwa ebe ọ gwụsịkwa ka ọ ra m n'ọnụ a sị atụalụ ọmalụ ọ malụ atụalụ ofeke o felu banye n'ime ọfịa ọ gwụsịa ife m ji wee bịa n'ụbọchị tata a sị nke ọma ka meelu onye ọbụla na ọ ga-adịlị anyị mma daalụnụ ka emesịa ọ mụwa bụ azụbụike uchenna chibuikem ezigbote onye igbo a na-akpọ m ewetego ọkụ maka na ebe ọbụla m bịadị ife na-adị daalụ